Go raibh míle maith agat as ucht an seans a thabhairt dom tíocht síos go Baile Mhúirne. Píosa beag eolais ón t-am deireanach a bhí mé i mBaile Mhúirne, seachas a dhul tríd ar mo bhealach go dtí Cill Áirne. Nuair a, in sna, 1980, bhí mo dhriofúr, fuair sí seans, cara linn é, b'é Diarmaid Ó Donnchú a bhí le Gael Linn agus b'é Coláiste Íosagáin a bhí cúrsa Gaeilge ansin. agus nár iarr siad ar mo thuismitheoirí ligean do mo dhriofúr dul síos, agus tháinig muid síos le mo dhriofúr ar feadh, ar feadh na hoíche le fanacht agus bhí sise ag fanacht ar feadh tréimhse trí seachtainí. So d'fhan mé i gColáiste Íosagáin an t-am deireanach a bhí mé anseo, i 1980, agus bhí m'athair leis an Údarás agus bhí go leor obair ar siúl aige le Coláiste Íosagáin cos bhí siad ag iarraidh ollscoil, Chorcaí a fháil le rud éigin a dhéanamh ann. Tá mé ag ceapadh, a labhairt leis go pearsanta, d'éirigh sé as an bpost. Bhí díomá orainn nár oibrigh sé amach riamh because shíl sé gur, bhí sé, bhí, bhí sé, bhí, bhí, bhí go leor cloí aige rudaí mar sin a fháil ag, ag obair in áiteanna mar seo agus eh, sílim go raibh sé ar cheann de na rudaí sin a rinne sé a dhé, dhícheall a dhéanamh é a fháil ag obair. Anyway, just sciobthaí. Ábhar machnaimh, Trí cheist sciobthaí, le cúnamh Dé tiocfaidh siad seo suas. Cad iad na téarmaí móra sa mhaicreacnamaíocht? Just cuimhnigh orthu sin. I mean tabharfaidh mé mo thuairim orthu de réir mar a labhraím tríd an píosa beag cainte seo. Dara cheist mhór ná an bhfuil an cúlú eacnamaíochta thart? I mean níl 'fhios a'm an bhfuil sé, an mbeidh sé thart riamh but labhróidh muid beagáinín faoi sin agus, Do lucht Chorcaí, an mbuafaidh Corcaigh i gCraobh na hÉireann i mbliana, níor dhearna siad an beart an dara huair ná an chéad uair i mbliana san iomáint. Agus bhí mé ann le mo mhac agus eisean i ngeansaí Chorcaí. Beagáinín pearsanta dom féin, I mean just le go mbeidh seans agaibh eolas beag a bheith agaibh fúm féin. Is as Conamara ó dhúchas mé agus rugadh is tógadh mé, rugadh i mBaile Átha Cliath but tógadh mé ins na Forbacha. agus is trí Ghaeilge a tóigeadh mé but níor chuir mé i láthair i nGaeilge ó mo chuid díospóireacht le Gael Linn ins na hochtóidí but labhraíonn muid mar chlann Gaeilge i gcónaí le chéile agus is saghas test beag é seo dhom an bhfuil mé in ann cur i láthair a dhéanamh i nGaeilge because bíonn mé ag cur i láthair i mBéarla roinnt mhaith leis an gcomhlacht.

comhairle ar bith a fháil mar sin ná tá, tá go leor buntáiste le céim mhaith a fháil but tá go leor buntáiste le taithí mhaith a fháil agus má tá tú in ann an dá rud a nascadh le chéile tá sé fíorthábhachtach do chuile dhuine taithí a fháil agus ag an am, fuair mé taithí leis an Údarás ar feadh sé mhí agus fuair mé taithí le, le Northern Telecom i nGaillimh ag an, ag an am agus bhí sé suimiúil oibriú in áit ar nós an Údarás, bhí sé suimiúil oibriú in áit ar nós Northern Telecom Ag an am a bhí comhlacht mór il-dhomhanda a bhí ann. Chuaigh mé ar aghaidh agus fuair mé cáilíocht sa gcúntasaíocht agus arís bheinn a rá le daoine is cáilíocht an-mhaith an chúntasaíocht agus sé an fáth gur cáilíocht mhaith é ní chaithfidh tú do shaol a chaitheamh le cúntasaíocht but is tugann sé saghas foundation maith duit le do chuid le dul chun cinn a dhéanamh. Tá sé go maith i ngnó i gcónaí cause breathnaíonn daoine thart agus bíonn siad, cuireann siad níos mó muiníne i duine atá cúlra cuntasaíochta aige. Agus rud suimiúil a fheicim ná na daoine atá sinsearach sa gcomhlacht atá mé féin ann, tá go leor acu a chaith go leor dá chuid ama ag obair agus ag déanamh cuntasaíocht agus cé nach, cé gur comhlacht mór díolachán é, feictear go bhfuil, nuair a ritheann tú gnó, tá sé tábhachtach rudaí, rudaí mar sin a bheith agat i do portfolio. Tá sé fiche bliain nó le cois fiche bliain ó d'fhág mé an choláiste agus tá mé tar éis oibriú go ginearálta i gcomhlachtaí ollmhór agus go ginearálta i dteicneolaíocht but nuair a d'fhág mé an choláiste bhí 1992 an-difriúil ná a bhí sé fiú amháin cúig nó seacht mbliana ó shin. Bhí ráta úis sílim timpeall ceathair déag faoin gcéad agus bhí leibhéal dífhostaíochta an-ard agus bhí sé roimh a tharla rudaí bhí sé deacair post a fháil amach as an choláiste agus bhí sé sin suimiúil because nuair a thosaigh mise ag fostú daoine a bhí ag tíocht ón choláiste bhí dearcadh an-difriúil acu agus you know ceapaim féin go bhfuil sé tábhachtach bunús maith a fháil le le oibriú in you know tá sé tá déarfá daoine a chuirfeadh sa chuid lámh ag chuile thabhairt go dtí go fhaigheann siad an taithí is fearr chas mise le go leor daoine a bhí céimí a bhí ag tíocht isteach agus you know bhí bun bhí bun taithí acu ní raibh taithí ar bith acu san áit a bhí uatha Ach bhí siad ag iarraidh go leor airgid. Sé an t-aon rud a bheinn a rá le daoine, agus mar is rud a d'fhoghlaim mé féin é, a bheith ag taithí a fháil sa gceann is fearr ó thaobh an áit atá tú ag iarraidh dul ar aghaidh sa saol sa bhfadtéarma. So is fearr taithí maith a fháil agus é sin a fháil ag am luath nuair atá tú ag foghlaim. agus bíonn tú i gcónaí ag foghlaim. Rud suimiúil ó thaobh na comhlachtaí atá mé ann, a bhí mé ann, I mean, Irish Sea Sprays, Connemara Fabrics, Irish Sea Sea Sprays, i Leitir Mór a bhí siad agus is bradán deataithe a bhí á dhíol acu. Tá sé sin an-suimiúil. Connemara Fabrics is actually thuas i nDún na nGall a bhí sé, i gCill Charr. Ní raibh a fhios agam cá raibh Cill Charr nuair a thosaigh mé, bhí orm breathú ar an mapa. But arís is is comhlacht fabric a bhí ann agus thug sé sin taithí dhom i ngnó beag. Agus nuair a oibríonn tú i ngnó mór, actually rud atá suimiúil in áit ar nós Dell, is go comhlachtaí beaga nó meánchomhlachtaí is fearr atá siad ag iarraidh díol. So is taithí mar sin a bhíonns tú in ann a rá ag cruinnithe difriúil, actually seod é an chaoi a oibríonn na háiteanna seo, seod é an chaoi a dhéantar cinnithe sna háiteanna seo. So cuimhnigh ar rudaí mar sin de réir mar atá daoine ag breathnú ar a chuid ama. Motorola, AST agus Dell. Rud atá suimiúil i dteicneolaíocht ná tá an teicneolaíocht ag athrú an t-am ar fad agus labhróidh mé beagáinín níos mó faoi sin but na, cuid de na comhlachtaí seo níl siad ann mar atá siad nuair a thosaigh mé so níl Motorola ansin mar a bhí sé nuair a bhí mise ann, tá AST imithe agus nuair a tháinig mise isteach go Dell bhí an model a bhí ag Dell mar, mar a dúirt Tomás, an-difriúil go dtí an bealach atá sé ag rith inniu agus ritheann sé sin le, le, leis an bealach a. atá rudaí ag athrú ar fud an domhain. Má bhreathnaíonn tú ar an timpeallacht maicreacnamaíochta timpeall an domhain, I mean, tá athrú mór ar an dynamic na margaí domhanda. Cén fáth? I mean, tá caint mhór ar, you know, na emerging markets agus, you know, tá caint mhór ar an tSín, an Ind, Brazil, an Rúis, agus sin iad na margaí atá ag fás mórán. Má bhreathnaíonn tú ar mhargaí ar nós Iarthar na hEorpa, tá tá maturity sa margadh agus ciallaíonn sé sin má tá tú ag iarraidh fás scioptha a fháil, caithfidh tú dul i gcomhair na margaí móra sin ach má tá tú ag iarraidh fás ar bhealach níos brabúsaí but difriúil a fháil, caithfidh tú. an dá thrá a fhreastal. So má tá tú ag déanamh, má tá tú ag rith comhlacht olldomhanda ar nós Dell, caithfidh tú rud difriúil a dhéanamh sa Eoraip is a dhéanas tú i gcuid de na margaí eile. Agus fadhb amháin atá ag na comhlachtaí seo ná ag iarraidh, tagann go leor ehm saghas generic messaging amach agus ag iarraidh é sin a dhéanamh, relevant don margadh áitiúil is is fadhb mhór é because tá duine éigin i Meiriceá a thagann suas le coincheap agus tá sé ar nós an Vauxhall Nova bhuel Nova in Spain means don't go right I mean ag deireadh an lae níor dhíol an carr an-mhaith so tá sé sin is saghas Is rud eile atá tábhachtach i gcónaí go gcaithfidh tú oibriú le comhlacht oll-dhomhanda ná ag iarraidh a chur in aithne do dhaoine atá ag obair as Meiriceá go bhfuil rudaí difriúil timpeall an domhain. Agus sin fadhb amháin a fheicim i gcónaí ag, do chomhlachtaí ná cé chaoi a gcuireann tú ina luí ar dhaoine atá ag déanamh cinntí go n-oibríonn margaí difriúil ar bhealach difriúil. Now rud eile atá ann ná, Tá an gnó domhanda ag fáil an-chasta. Má bhreathnaím siar nós comhlacht ar nós Dell, oibríonn muid ar ar bealaí difriúil. Tá tá tá tá cuid den chomhlacht atá atá saghas fócasta ar ar chustaiméirí ar ar phíosaí áiride. Tá cuid eile den chomhlacht atá ag breathnú ar na táirgí agus tá sé ag iarraidh an dá cheann a chur le chéile agus nuair a théann tú amach ag an gcustaiméir go bhfuil go dtagann sé trasna mar Dell amháin agus má fheiceann tú ó thaobh, má fheiceann tú ó thaobh na comhlachtaí seo, tá siad ag ceannacht comhlachtaí eile. Cuireann sé sin leis an casta, leis an modh casta atá ann because abair mar shampla le cúig bhliain anuas tá timpeall 15 mhilliún caite ag Dell ag ceannacht comhlachtaí. Sé an fáth gur cheannaigh siad comhlachtaí ná tháinig sé i dtuiscint orthu nach raibh an gnó sna PCs ag fás mar a bhí uathu. Tháinig sé i dtuiscint orthu nach raibh a ndóthain intellectual property acu le cuid den stuff seo, is assembly a bhí ann seachas rud éigin, a bhí I mean d'fhéadfadh duine éigin dhul ag Toshiba amárach ag ag Asus nó ag ag Lenovo agus ní dhearna sé a dhath difríocht bhí bhí nuair a bhreathnaigh tú isteach ins na putóga don don don ríomhaire tá siad uilig mar an gcéanna níl mórán difríocht so sé an rud mór atá ann ná ag iarraidh saghas brand loyalty fháil agus ansin ag fáil rudaí ó thaobh amháin nó thaobh eile de sa teicneolaíocht atá daoine sásta fanacht leat agus do do chuid táirgíocht a cheannacht. So, cheannaigh muid comhlachtaí bogábhair agus mar a tharla tá 250 post againn i gCorcaigh because bhí comhlacht darb ainm Quest a cheannaigh muid. Now, sin é an saghas athrú a tharlaíonns cé nach bhfuil eolas ag go leor daoine go bhfuil 250 duine as Dell ag obair istigh i gCorcaigh. I think nuair a labhraím le daoine timpeall na tíre ceapann siad go bhfuil muid fós either fágtha as Luimneach agus nach bhfuil rud ar bith eile sa tír ach tá 2,000 go leith duine fostaí sa tír ag déanamh rudaí difriúil. An rud is deireanaí a rinne muid ná tá muid tar éis banc a chur ar fáil. Cén fáth go ndearna muid banc? Tá muid ag iarraidh ar dhaoine na táirgí atá againn a cheannacht. but má cheannaíonn siad tríd an bhanc é, tá sé níos éasca cur ina luí orthu é fanacht le Dell because tá an iasacht acu ó Dell agus tá an táirgíocht acu ó Dell. So actually chruthaigh muid an banc anseo i mBaile Átha Cliath agus tá muid in ann oibriú thar cheann na hEorpa mar sin. So sin saghas samplaí nó dhó den bealach atá rudaí um ag athrú agus ag athrú sciobtha agus mar gheall ar go gcaithfidh comhlachtaí a bheith in ann athrú leis an bhealach atá rudaí ag athrú. Má bhreathnaíonn tú ar an luas athraithe ó thaobh teicneolaíochta, labhair mé ansin faoi chúpla comhlacht a bhí mé féin ag obair le. Breathnaigh siar timpeall fiche tríocha bliain, go háirithe sa teicneolaíocht. Wang, imithe. Digital, imithe. Motorola díolta go Google agus briste suas, Nokia i dtrioblóid agus ceannaithe ag Microsoft, AST imithe ceannaithe ag Samsung, Gateway, Packard Bell, téann an liosta ar aghaidh agus nuair a smaoiníonn tú air sin, muna bhfuil tú uimhir a haon agus uimhir a dó, i gcoincheap na daoine agus dá cheannacht, tá sé an-deacair a bheith amuigh ansin sa margadh. Mar, mar roinnteoir EMC, tá siad uimhir a haon in, in data storage. So, sin é an footprint atá acu agus tá sé sin tábhachtach. But tá rud eile atá ag tarlú. Tháinig muid ó áit a bhí saghas mainframe, Chuaigh muid ar aghaidh go dtí Personal PCs agus anois tá muid in áit atá tablets agus smartphones agus tá níos mó teicneolaíocht ansin ná atá ansin. So tá daoine ag bogadh an t-am uilig agus tá siad ag iarraidh cuimhneamh bhuel cá bhfuil an teicneolaíocht ag dul? Sé an rud eile atá le cuimhneamh air ná go bhfuil bhfuil níos mó béim ag tíocht ar an mbog-ábhar. So, ar bhealach, is cuma le daoine cén píosa hardware atá acu, is an bog ábhar, cos tá tú ag iarraidh an app, tá tú ag iarraidh, tá tú ag iarraidh fáil isteach ar rud éigin eile atá áit éigin eile. So, tá tú ag iarraidh Facebook LinkedIn nó rud ar bith mar sin. Agus fiú amháin má bhreathnaíonn tú ar na comhlachtaí atá ag tíocht go dtí an tír seo le cúig nó seacht mbliana, is Facebook, Twitter linked, PayPal. Is comhlachtaí atá ag cur seirbhísí nó ag déanamh bog-ábhair de shaghas éigin nó ag bainistiú rudaí mar sin. Déanann sé sin athrú mór ar rudaí simplí. So, nuair a bhí Dell ag díol go díreach le daoine, chuile uair a cheannófá an páipéar ar an Domhnach, páipéar na seachtaine, bhí fógraistí ansin ann. Bhí uimhir teileafóin ann. Bhí fhios againne i gcónaí cé mhéad glaoch a fuair muid ó chuile pháipéar a chuir muid fógra isteach ann. Bhuel, céard tá ag tarlú anois? Tá daoine ar an idirlíne. Téann tú isteach go dtí suíomh idirlíne. Feiceann tú fógra ó Dell. Má bhrúann tú ar an bhfógra, tiúrfaidh sé sin ag Dell thú. But tá duine éigin eile théis an fógra sin a chuir ann. Tá daoine eile agus feiceann siad an fógra but ní dhéanann siad rud ar bith. Seachtain níos deireanaí téann siad isteach go Dell. Téigh go Google, cuireann tú isteach 'computer'. Tagann an liosta suas. Fiche, dhá chéad, caoga míle leathanach. Bhuel, caithfidh tú íoc le bheith ar leathanach a haon. So sin é an bealach atá comhlachtaí ar nós Google, it's 'commoditisation' agus ag cruthú, bealach le monetisation a dhéanamh ar na bealaí difriúla atá daoine ag ceannacht. Céard a chruthaíonn sé sin? Cruthaíonn sé deacrachtaí do chomhlacht ar nós Dell because tá sé an-deacair dul i ngleic ar dhaoine. Tá siad ag cuimhniú ar go leor rudaí, tá sé ag tíocht ó go leor áiteanna. I mean, suí síos ansin sa tráthnóna agus breathnaigh ar Sky nó ceann de na rudaí seo. Tá siadsan tagtha go dtí an stáid go gcaithfidh siad na fógraí ar fad a chur air ag an am céanna ar chuile chainéal because bhí daoine a' bogadh thart an mhéid sin. So, tá sé faighte, bhí, bhí, bhí, tá marketeer na, bhí sé an phrase a bhí aige fifty percent of my marketing isn't working, I just don't know which fifty percent. So, nuair a thagann an cuntasóir isteach gearr siar an margaíocht. Tá sé deacair a fháil amach céard tá a' tíocht i ngleic ar dhaoine sa margadh. Agus tá sé sin ag tíocht níos tábhachtaí de réir mar tá daoine ag díol rudaí mar seo, bhfuil sé níos tábhachtaí dhul síos go Harvey Norman agus é fheiceáil os do chomhair, bhfuil tú sásta é a cheannacht gan é a fheiceáil, bhfuil tú sásta é a cheannacht but bhfuil tú in ann é a chur ar ais. So sin é na saghas, na rudaí atá deacair do chomhlacht ar nós Dell. Rud eile atá suimiúil ná, fiche bliain ó shin, Nuair a bhí duine ag ceannacht ríomhaire don teach, bhí an bosca agus bhí an monitor mór seo, bhí CRT monitor mór. So bhí sé trom, bhí sé deacair, so d'fheil sé táirgíocht a bheith agat i Luimneach. Bhuel, tá daoine ag ceannacht iad seo. Cuirfidh tú 3,000 acu sin isteach in container agus beidh sé ar an, tógfaidh sé 30 lá ar an, ar an bhfarraige le tíocht a fhad le Amsterdam agus is féidir le, é a sheachadadh go fíor éasca. So, ar an idirlíon anois, seachas go leor rogha do dhaoine, deireann tú leo, 'siod é an stoc atá agam, siod é an praghas atá agam. Now, má smaoiníonn tú ar sin ar bhonn micro, is, you know, smaoinigh ar phostanna sa tír seo. An bealach a bhí muide ag ceannacht, bhí sé ar fáil ó Dell, Well actually níl aon, níl muide sásta pingin sa gcois a chur leis cé go bhfuil tusa chun é a chur le chéile dom nuair a ardaím an ríomhaire. Agus smaoinigh air sin because tá daoine ag rá you know dá gcuirfeá glaoch ar Dell agus agus dúirt an bhean leat nó an duine a d'fhreagair an fón is féidir le Máirín thíos i Luimneach é seo a chur le chéile dhuit agus cosnóidh sé deich euro sa gcois. Nota, Is féidir linn é a sheachadadh dhuit ón warehouse in Amsterdam. Vótálann daoine lena gcuid póca. Ba mhaith liom go vótálfadh daoine an bealach eile agus go mbeadh tú in ann costas an monarchan i Luimneach a choinneáil ag imeacht but go ginearálta tá daoine ag iarraidh an praghas is fearr agus tá costas mór le bheith sa tír seo ag táirgíocht. go ginearálta, agus sin just, agus tá sé sin feicthe leis an méid comhlachtaí mar sin atá ag fanacht sa tír seo. But sin rud eile atá ag tarlú ag an am chéanna ná go bhfuil sé níos éasca táirgí a sheachadadh ón oirthear go dtí an Eoraip. So smaoinigh ar sin because rud atá ag tarlú, abair faoi láthair bheadh na daoine atá mise ag obair le, tá monarchan againn sa bPolainn but, Tá, tá, tá, tá siad a' breathnú ar an traen ón tSín go dtí an Rúis, tá siad a' breathnú ar an traen go dtí an bPolainn, tá siad a' breathnú ar, bhfuil bealaí eile leis an, le, le, le, le, le, le do chuid, le, le, le, le do chuid stuff a thabhairt isteach ag an margadh. Agus má tá tusa in ann é a thabhairt isteach níos sciobtha, níos saoire, tá tú in ann dhul amach sa mhargadh agus é a dhíol ag praghas níos fearr. Agus tá an fhadhb chéanna le rud éigin ar nós abair go mbeadh tú ag iarraidh cúnamh a fháil ar fhadhb atá agat. Má ghlaonn tú ar an uimhir in aisce agus deireann sé, uimhir a haon, duine i mBaile Átha Cliath i gcomhair trí euro sa nóiméad, uimhir a dó, in aisce go dtí an Ind. You know, I mean, go ginearálta tá daoine ag vótáil lena gcuid toil. Agus nuair a bhrúnn tú uimhir a dó, bhuel, ciallaíonn sé nach bhfuil sé deacair infrastructure a bheith agat anseo. Agus, agus sin rud a chaithfidh muid cuimhneamh air, bhuel, cad iad na rudaí is féidir linne a dhéanamh a chabhrós agus a dhéananns rudaí níos éifeachtúil le, le, le, le gnó a dhéanamh agus a choinníonn rudaí anseo. Agus go ginearálta, feiceann tú comhlachtaí ar nós Dell ag bogadh suas, em, an, an value chain agus ag lonnú post anseo atá, níos lú postanna but tá postanna atá níos mó em atá níos sinsearach sa sa san eagraíocht so sin é an rud atá a' tarlú tá níos lú postanna but seans go bhfuil an méid céanna airgead a dhul isteach sa sa san eacnamaíocht. Em éabhlóid slabhra soláthair sin é an rud a bhí mé a' caint faoi faoi stuff a tíocht ón tSín cá'l cá'l sé a tíocht tá sé fíor éifeachtach anois stuff fháilt timpeall an domhan agus Caithfimid a chuimhniú nach bhfuil aon buntáiste a bheith sa Eoraip mar dhea because tá sé, má fhaigheann tú stuff isteach sa Eoraip í féin, tá sé an-éasca fáil timpeall na háite. So, tríocha bliain ó shin, mar gheall go raibh muid san EU agus bhí dhá thír déag ag an am, bhí buntáiste leis sin, níl sé chomh buntáistiúil anois sa lá atá inniu ann. Rud deireanach a bhí mé ag rá, tá athrú mór ag teacht ar pátrúin oibre agus modhanna oibre agus sé an rud atá mé ag iarraidh ar dhaoine smaoineamh ar sin ná, agus bhí muid ag caint ar na PLáin níos luaithe, tá an t-uafás daoine atá in ann obair ó bhaile anois. agus caithfidh muid smaoineamh mar sin don eacnamaíocht go ginearálta. Agus sé an fáth go mbeadh mé ag rá sin ná caithfidh muid córas idirlíne ar feabhas a bheith againn sa tír seo. É sin nó ní bheidh daoine in ann é seo a dhéanamh. Agus tá go leor postanna atá daoine, comhlachtaí ar nós Dell agus comhlachtaí eile atá sásta a thabhairt do dhaoine agus iad a ligean leo oibriú ó bhaile má tá an infreastruchtúr ansin. Agus sin rud ar cheart dúinn cuimhniú air. Now tá scéal greannmhar faoi seo, bhí, bhí, bhí, bhí fear i Meiriceá is bhí sé, bhí sé, bhí sé ag déanamh bun, bog ábhar agus eh thug siad an seans dó oibriú sa mbaile agus bhí sé saghas cute, céard a rinne sé, rinne sé outsourcing go dtí lad sa tSín agus, agus ní raibh sé ag obair chor ar bith. But bhí sé á íoc i Meiriceá agus fuair sé lad sa tSín a bhí in ann an obair fháil déanta. Now, níl 'fhios a'm cár bhris an córas síos but sa deireadh d'aimsigh siad go raibh, now, sin lad a shíl mé a bhí an-ghlic but tá, tá go leor seans ag an tír seo má fhaigheann siad an infrastructure ceart sa, sa, sa, sa tír. teacht isteach ar an pátrún difriúil. Má bhreathnaíonn tú ar chomhlachtaí, tá go leor daoine atá siad ag rá tá mé ag iarraidh oifig le míle duine ann. I mBaile Átha Cliath ag Dell tá oifig againn is tá míle go leith duine but in lá ar bith ní bhíonn ann ach seacht gcéad caoga. Tá daoine áirid a chaithfidh a bheith san oifig is tá daoine ar nós mé féin a chaitheann seachtó fán gcéad den t-am ar an mbóthar. So just tá mé ag ceapadh go háirid daoine ag iarraidh, postanna a choinneáil in áiteanna áitiúil, is seansanna iad seo má tá an infreastruchtúr againn le rá le daoine connectivity everywhere. I mean tá siad ag caint ar four G faoi láthair agus ní féidir two G a fháil thuas san Abbey Hotel faoi láthair. So you know is rud mar sin a chaithfidh muid smaoineamh air because tá sé tábhachtach an infreastruchtúr a bheith agat le rudaí mar sin a dhéanamh leis an athrú atá ag tarlú san eacnamaíocht ar fud an domhain. Cén chaoi a mbeidh? Em, you know, má bhreathnaím ar Éire, tá, tá, tá, tá, tá, tá dhá rud éagsúil ar siúl. Tá rudaí ag feabhsú in áiteanna áirid agus go háirithe sna cathracha but go háirithe in áiteanna ar nós deisceart Bhaile Átha Cliath agus rudaí ar nós i gCorcaigh, b'fhéidir i nGaillimh, but nuair a théann tusa taobh amuigh dó sin, níl rudaí ag feabhsú go maith agus tá sé sin suntasach de réir mar a thiomáineann tú timpeall ar bhailte beaga agus tógfaidh sé píosa i bhfad níos faide ar, tá go leor bailte scriosta because cuireadh go leor tithe agus infrastructure isteach agus tá, tá daoine imithe. Now I suppose sé an rud atá, a chaithfidh muid uilig a dhéanamh ná you know, Tá sé ar nós an Joe Duffy Fiver Friday, you know, tá sé tábhachtach go gcaitheann muid rudaí go háitiúil because go ginearálta tá, tá stuff ag tarlú sna, na, na, na, na, na, na cathracha móra agus oibreoidh siad sin ar aon nós but nuair a fheiceann tú amuigh faoin tuath na bácús na, an búistéir, tá sé tábhachtach fanacht agus an cúpla pínn atá ag daoine a chaitheamh ansin. Tá fadhb againn sa gcóras banc agus tá mé a cheapadh go bhfuil sé sin, Ní bheidh sé sin socraithe ar feadh píosa fada. Tá an t-uafás daoine le, tá an t-uafás airgid atá siad ag suí air, a chaithfidh siad íoc le daoine eile agus níl siad in acmhainn é a íoc. Agus tá an struchtúr banc, níl sé socraithe go fóilleach. Sé an taobh eile dá sin ná tá gnónna beaga agus tá siad ag iarraidh tosú agus ní féidir leo airgead a fháil. Agus sin rud atá ag cruthú fadhbanna go ginearálta. You know, ag deireadh an lae, you know, free market economy, caithfidh tú, tá, there's savers and borrowers agus caithfidh tú daoine a fháil and there's spenders in between agus caithfidh tú daoine a fháil atá ag caitheamh airgid, caithfidh tú daoine a fháil atá ag tabhairt airgid dóibh siúd atá á chaitheamh agus caithfidh tú daoine a fháil atá ag sábháil chomh maith. Faoi láthair, tá go leor daoine, níl airgead ar bith acu, tá daoine eile, tá siad ag sábháil cause. you know tá tá míchompord leis an bealach atá rudaí agus tá daoine sáinnithe sa lár agus tá sé tábhachtach go go go bhfaigheann muid ar ais go dtí pointe go bhfuil an córas banc ag obair go bhfuil airgead ar fáil do dhaoine atá ag infheistíocht agus i gcónaí tá tá risk and reward leis sin do bhanc ach faoi láthair níl an banc sásta risk ar bith a thógáil agus níl sé sin sách maith sa tír seo leis an todhchaí a a athrú. Tá an leibhéal dífhostaíocht ró-ard, but sé an cheist ná cé chaoi a dtéann tú i ngleic ar sin agus ar ar bhealach sé an safety valve atá againn go dtí seo ná daoine a dhul ar an imirce. Sa bhfadtéarma caithfear níos mó a dhéanamh leis an infreastruchtúr a chur ar fáil. Now tá go leor scéimeanna á dhéanamh but tá tá ag deireadh an lae tá mé ag ceapadh tá uimhir a dó riachtanach le uimhir a trí a fháil ag obair. Tá comhlachtaí beaga a d'fhéadfadh níos mó a dhéanamh dá mbeadh siad in ann tíocht ar airgead agus airgead gearrthéarmach leis an ngnó a mhéadú. So sin rud atá fíorthábhachtach. Is rud suimiúil é an rialtas agus an cáin bhig. Feicim féin, tá saghas dysfunctionality amantaí sa tír. Feicim, tá saghas, tá saghas modh sóisialaíoch againn ar bhealach because tá muid ag Cuireann, tá saghas córas againn atá, tá go leor airgid a dhul amach as an gcóras ag daoine a bhfuil sé ag teastáil uathu but níl, níl, níl fhios agam bhfuil muid, bhfuil muid i ngleic i gceart ar cén chaoi a bhfuil an t-airgead sin á chaitheamh agus you know caithfidh muid smaoineamh agus ní, is, is ideological view é seo ná you know does the state give you when you need or when you, or just give you agus Is líne é sin ag cén t-am a thagann an Stát isteach agus you know tá áiteanna ar nós Meiriceá atá ar an taobh eile den bhalla uileag but you know caithfidh muid smaoineamh ar sin sa bhfadtéarmach. I mean fadhb mhór a bheas againn fiche tríocha ceathracha bliain amach ná ar phinsin. Tá go leor daoine nach bhfuil pinsean sásúil acu de m'aois féin agus feicfidh tú i gceann fiche tríocha bliain ní bheidh an t-uafás ar fáil ag an rialtas ach oiread so beidh fadhb an-mhór agat ansin. So sin rud a chaithfidh muid smaoineamh air. Ó thaobh an todhchaí, I mean tá mé ag ceapadh tá íomhá an-mhaith ag an tír seo, tá íomhá an-mhaith ag na daoine sa tír seo agus caithfidh muid déanamh siúráilte go bhfuil muid ag cur an córas oideachais infheistíocht mhaith go bhfuil muid ag cur airgead isteach i dtaighde, airgead isteach in áiteanna atá you know má bhreathnaíonn tú ar na comhlachtaí sin a labhair mé faoi, nach bhfuil ansin inniu, go leor den am, níor smaoinigh siad ar an todhchaí. Bhain siad amach airgead as an lá inniu mar gheall go raibh siad ag barr an mhargaidh san lá atá inniu so tá sé tábhachtach go mbreathnódh muid amach sa todhchaí agus agus bheith ag breathnú ar taighde agus rudaí mar sin because sin é an rud a bheas tábhachtach dúinn a dhéanamh sna blianta atá romhainn so sin just a tá agam don lá inniu.